ndị be anyị ndewonụ nenebegodunụ nwa ikorobịa ka unu fụ ka o si wee si na winda wee kpaka dị ihe na-adị ebe ayọn wee si na ya wee baa wee jee na-ezu ohi nenebegodunụ ya ka unu fụ ka ọ ga-esi wee baa ebe a kịta ama m ihe m ya-eme nọkata na-asị ọ gịnịzi na-eme n'ala Igbo biko ọ gịnị na-eme ị takatakwanụ ụmụ ikorobịa ụta m tawakwa gọọmenti maka na ọ bụrụ na gọọmenti mere ihe ha dị suppose ime ihe ha dị suppose ime adịghị m sure na ajọ ihe a ga-eju na be anyị etu a na ụmụ ikorobịa anyị ga-achịta wunye na ajọ ihe ọ bụrụ na ndị gọọmenti mechaa ihe ha ga-eme ihe ha dị suppose ime ị mazie na nwa ikorobịa e jide n'ihe ọjọọ ị mazie na ọ ngana ji ya na ọ chọghị ịbara onwe ya uru ọkwa unu na
onye ebee ka ị wụ onye igbo from ebee ke part of enugu steeti ezeagụ ke part of ezeagụ
umudim ngwanụnụ ndị be anyị nenebenụ nke a neenụ ka o si wee jekwa ohi e wee kụnye ikputu ọnụ kụnye isi abụ okpu negodi ya neenụ ka e si wee dizaịnịa ya nna anyị ọ na-abụ m na-afụ ihe ọ na-ewute m ọ na-ewute m maka na ama m masie ike na ọ bụrụ na ndị gọọmenti rụrụ factories amakwa m na enwe ike ọ bụghị gọọmenti ga-arụ ya ọ bụrụ na ọ gọọmenti nyere ndị nwechara ego n'obodo a nọrọ kpaa arụọ ebe a na-emepụta ngwaahịa ebe a na-emepụta ihe oriri o ju obodo at least ị bịa na Anambra enweghị nne ị bịa n'Enugwu ị bịa ya abịagasịa na steeti ndị be anyị niile e nwee ọtụtụ industries na factories nne gị nwa na-enene ihe onyonyo a gị nwa bụ nna na-enene ihe onyonyo a ọ dị ka ajọ ihe a ga-eju na be anyị neenụ ndị ọcha ana m ekwu ya ndị ọcha magidere ihe wee magide ihe wee bụ- marụ na na ọ bụrụ na arụghọ factories and industry na ụmụ ikorobịa ha juru eju e tọrọ atọ so gịnị wee mee ha wee nwee dị sure na a rụgasịrị ọrụ juru ebe niile and ndị enwetebekwa ọrụ o nwekwa ndị nọ be ha bụ ndị enwetebeghị ọrụ gọọmenti afụ na ha na-enye ha ego ha ji eri nri maka ha na-ama na ya bụ na i nweghọ nri ị na-eri agụụ eme gị jee tinye aka n'ihe ọ- ọjọọ na agụụ ajọka onye agụụ agụbeghọ amaghị ihe a na-akọ ndị ọcha wee mara ihe a wee na-enye ndị be ha enweghị ihe ha na-eme ego ka ha wee jee na-eri nri even ọ bụghọkwa sọ na ha na-enye ha ego ha mepụtachakwara ebe ha na-esi nri na-eke ndị mmadụ o nwee ụbọchị a na-eje i jee ebe a i jee na-eri nri ị ma nkwụ ten kọbọ ị ma nkwụ afụ kedu ka ihe ọjọọ si ga-esi dị ebe a agwara m unu na oru m- em, kedu mbọsị gara aga ndị Germany pụtazie na enwezi ofu mkpụrụ ajọ ihe na be ha prison ha emechikọrọ ya enwezi ofu mkpụrụ aj crime emechikọrọ prison ha ka ihe unu na-eche kedu ihe unu na-eche ka ụmụ ikorobịa a mebe anakwa m ekwu na-ekwusi ike ọ bụrọkwa na m na-akwado ihe ajọ ihe ha na-eme mba mana gọọmenti anyị ọkwa ha na-eje obodo oyibo na-anata na-eje obodo oyibo na-anata keezi ihe mee na ha ama mme ihe a ndị ọcha mee ka be ha wee dị mma ndị ọcha ihe a na-emegasị na be anyị o nwekwa mgbe ọ dị na be ndị ọcha mgbe ọ dị na be ndị ọcha ha megide megide maka amam ụbụrụ ụbụrụ ndị ọcha dị iche ha wee mee gịnị wee marụ na ihe na-ebute ajọ ihe bụ enweghị aka ọrụ ha wee bido wee rụwa factories rụba industries ihe ọjọọ wee naa na be ha wee marụ wee bido na-enye ndị mmadụ ego na-enye ụmụ ikorobịa ego ụmụ agbọghọbịa as long as na ị bụ onye obodo a o nwee ego a ga na-akwụ gị ka ị hapụ iche echiche ije mee ihe ọjọọ bikonụ Unu a ga eblame, unu a ga ata ụmụ anyị ụta, unu a ga ata onye gụgide akwụkwọ jee na be anyị na afụ sọ ndị na anya keke, keke onye gụchaa akwụkwọ gụchaa mahadum ọ pụta, negodunu ka ụmụ ikorobịa anyị si wụ, ne just na enene ha, na enenu ka ụmụ ikorobịa anyị si wee chịta chinye, ngịnwa na enene ihe onyonyo a gwa m eziokwu, ị ga ata ụta, e nwee ike ị nọ obodo oyibo, deere m n'ihe onyonyo a ka esi, ka ndị nọ obodo oyibo ka ndị ọcha si wee hazie be ha, O nwere nwa ikorobịa ị ga-afụ n'obodo ndị ọcha enweghị ihe ọ na-arụ. Onye ọbụla enwegodu ihe ọ na-arụ, a na-enye ya ego ka o wee na-eri nri. Ị fụrụ ya? Kedu ihe ga-eme na ajọ ihe ga-adị? Unu a na-eche na ọ bụrụ na ndị gọọmenti mere ihe a ndị ọcha mechara na be ha bịa mee ya be anyị, gwagodu onwe gị eziokwu, ọ dị ka ụdị ihe ọjọọ a ga-adị na be anyị? ka anyị na-agwanụ onwe anyị eziokwu maka a bata a na-eblame ụmụ ikorobịa ụmụ ikorobịa anyị mee nka ọ bụrụ na gị nwa na-ekwu ihe a na ọ bụrụ na na ndị be anyị ndị na-achị ana Igbo ma ndị a nwegasịrị ego rụgasịrị ihe na be anyị ụmụ ikorobịa onye pụta ọrụ ọ fụ ihe ọ na-eme ọ dị unu ka ajọ ihe asịrọkwa m na ajọ ihe ama ndị ọ ga-adịkwa Ọ ga-adị mana ọ ma ndịzi ka ọ dị etu a, a na-egbukpọsị ụmụ ikorobịa anyị maka ihe ọjọọ ha na-etinye aka na ya. Kee ihe unu che ka ndị a, kee ihe unu che ka ha mee? Kee ihe unu che? Ekwuru m ihe a n'ihe onyonyo m mere mgbe gara aga. Onye enweghị ego, ndị ndị nne na nna enweghị ego a ga-eji ziti je obodo oyibo. Kedu ihe unu chọrọ ka o mewe? Ụfọdụ kwa du maka na ndị na-akpọzi boy kịta ge- preferziri ndị sales girl maka ihe ndị boy na-eme onye ọbụla achọzie ka ọ kpọrọ sales girl ụfọdụ achọkwarọzi ịna-esettle onye ọbụla kama ya ha hara ịna-akwụ sales girl ụgwọ f- f- ọnwa ọnwa unu afụrụ ya so kedu ihe a kedu ka a ga-esi wee mee ihe a mmiri a gbarụrụnụ agbarụ kedu ka a ga-esi mee ngwa nekwa onye nke a negodo anya ya ma m nke o ji wee mee wee jide ya ọnwụ ka ọ na-anwụsị and ụmụ- ụnụ makwa na ọtụtụ ụmụ ikorobịa anagosị ebe a ụfọdụ anwụcha na egbuchago ụfọdụ egbuchago ụfọdụ ọ ihe a ka anyị ga-emegide egbugide egbugide ụmụ ikorobịa anyị gbukpọọ ha niile kedu na ihe a ga-eme biko nụ? kedu na ihe a ga-eme ka ajọ ihe a dị na be anyị wee kwụsị ka ụmụ ikorobịa anyị kwụsị itinye aka n'ihe ọjọọ kedu ihe a ga-eme ihe nke a ọ dịkwa m egwu biko nụ ka enyi ngị nwa na-ene m n'ihe onyonyo a kedu ihe i che ọ bụrụ na m ekwuteghị ihe m kwuru biko denye ya na ihe onyonyo a ọ bụkwa na o nwere ụzọ ị ma a ga-esi mee ka ihe ọjọọ kwụsị dekwa ya n'ihe onyonyo a ndị ọzọ na-agụ ka a mara ndị ọzọ a na-etinye ọnụ ka a mara ihe a ga-eme because ihe nke a anakwa m ekwu ya na-ekwusi ike a gbachi nkịtị ka ihe si aga anyị tọkwara atọ ndị Igbo tọkwara atọ gị nwa nwee ike nọrọ obodo oyibo sị ya arụgoro factory na ọ ga na-adị na ohi ga na-adị jụọ onwe gị ajụjụ obodo oyibo anyị nọ factories one dị there ọhụ maka na enweghị aka ọrụ ka i ji wee jebe obodo oyibo ị nọ ọkwa mana maka na obodo adịghị mma ka i ji wee gbajewe obodo oyibo maka na ị dị ị dị lucky ndị adịhọzi lucky enweghị ndị ga-asponsor ha ije obodo oyibo keezi ihe ị chọ ka ha mere ihe m na-ekwukwa bụ na m adịghịkwa akwado ha n'ajọ ihe ha na-eme mana ndị oyibo kwuru okwu na-ekwu aga m a- ma na-ekwu ihe oge ọbụla na idles mind is devil's workshop ị nọrọ nkịtị nọrọ nkịtị agụụ gụkata agụkata agụkata gị je chọọ ihe ị ga-eme ka ị wee rie na ị nwere ike ihe a na-egbu usi gbuo gị ma ya bụ na i je chọta ihe i riri ụzọ ọbụla biko nụ ị nwere ike sị na nwaanyị a nee ka o si ekwu okwu biko gị nwa na-ene n'ihe onyonyo a gwa onwe gị eziokwu negodu na ụmụ ikorobịa anyị a na-etinye aka n'ihe ọjọọ ọ dị ka onye nwere ezi anyị makwa na o nwere ndị ajọ ihe bagoro ahụ mana ọ dị ka ọ bụrụ na o nwere ezigbo ihe dịnị na ọtụtụ n'ime ha ga-eje tinye aka n'ihe ọjọọ ọ na-abụ o ruo oge eji akọ ọrụ ugbo na mba ndị ugwu gọọmenti enye ha fatịlaịza n'efu nyekwuo ha ana n'efu nye ha ihe niile seedlings ihe niile eji akọ ugbo nyekwuo ha ma tractors ma ploughs ihe niile eji akọ ugbo a na-enye ha ya n'efu ụfọdụ akwụkwọ a na-agụ akwụkwọ ihe niile na be ha wụ n'efu ọ dị etu a na be anyị? if gọọmenti ndị isi a na gọọmenti naijiria jekwuo bite mba ụwa ego e bite mba ụwa ego a ma nye ndị igbo a ma nye steeti niile nọ nọ- nọ n'ana igbo ndị sị na ha na-anọchite anya unu ma ndị senators ma ndị house of onweghị onye ga-ekwu pịam maka gịnị ha niile na-agbarụ ndị fulani odibo kee na ihe unu chọrọ ka anyị mee bikonu kee na ihe unu chọọ ka ụmụ ikorobịa anyị mee kee na ihe unu chọọ gị na-enenụ ihe onyonyo a gwakene m ma ihe a ọ na- ọ na-ewutekwa gị n'ime mmụọ ka ọ na ọ dị ewute gị gwakene m kee na ihe anyị ga-eme kee ihe ụmụ anyị ga-eme biko nụ chetakwanụ na m sị anaakwa m akwado ihe ọjọọ anaakwanụ m akwado ihe ọjọọ ụmụ ikorobịa anyị na-eme gọọmenti mee ihe ha kwesịrị ime gọọmenti a na mezie ihe ha kwesịrị ime onye e jideziri n'ihe ọjọọ ị mazie na onye a disaidịrị ịna onwe ya n'iyi a bịa na ana igbo kịta sọsọ federal presence e nwere na ana igbo federal bụ prison yard ndị army, police, military, ee civil defense, force force a niile bụ sọsọ ha nwa bụ federal presence nọ na be anyị enwezi ihe ọbụna gbasara maka ọrụ gbasara federal gọọmenti e nwere n'ana Igbo o nwezikwa bikonụ bịanụ gwa m bikonụ bịanụ gwa m Biko nụ ka ọ hanụ m etu a n'ọnụ. Nke m ekwuteha ọfụma, biko deenụ m ebumnobi unu. Nke m kwutekwaanụ ọfụma, biko deenụ m ebumnobi unu. Ka ọ ha m etu a n'ọnụ. Chetenụ ihe m kwuru, na ọọ ihe mere ede, ede ji wee bịa, wee bee, nwịị. Ndewonụ ndị be anyị.